ngagharị nke obe n'isi naijiria nkwụsị nke iri na ise ụmụazị ishmael bụ ndị 419 amalitego azụmahịa ya maka ngwụcha disemba anyị esekpuoro ndị nne na nna anyị na-asị ha mụrụ anya dịka azụ God have mercy upon us. maka na ndị 419 nwere ike ikwunye nwa bọị gị ma ọ bụ nwa maid gị n'ọkụ otu esiri kwatuo ọtụtụ biznes n'oge mmm otu ahụ ka a ga-esi kpuo ọtụtụ ndị mmadụ blanket n'otu ọnwa fọdụrụnụ tupu agba krismas ọtụtụ ndị anya ukwu ga-ebekwa anya m anya m n'oge ikpeazụ maka na ụmụazị Ishmael bụ ndị 419 agbalitego volum ọrụ ha to 200% ọ bụ oge dị ugbu a ka ndị 419 ga-ebute ahịa a na-ere 100,000 resi gị 10 cartons n'ọnụ 70,000 gwa gị na kọmpịnị na-eme promo dịka onye Igbo ị bụ ị nwetago 300,000 n'ime 10 katọns i goro ị ga-ejirizi anya ukwu gorozie 50 katọns ka ị nwee ike nweta 1 million 5 gain ị ga-eji gbaa krismas ka ị nwezie ike zawa odogwu n'ime obodo ị gaghị ama na ijiri gị aka gị gwuoro onwe gị ili maka na ego gị ga-egwu mmiri ị gaghị afụkwa ngwa ahịa ị gaghị afụzikwa ego gị n'oge dị ugbu a ka a ga-agwa gị tinye ego gị na saịtị dị otu a itinye 20,000 ebe a kịta ị ga-erite 30,000 na mkpụrụ ụbọchị atọ God have mercy upon us. i mee nke izizi akwụọ gị ụgwọ i mee nke abụọ akwụọ gị ụgwọ i werezie anya ukwu butezie ego ebe o buru ibu mee nke atọ ego gị alaa wepụ aka gị na ego shap shap n'afọ a na-agwụ agwụ ka ị hapụ iji aka gị na-agụ ceiling ọnụ n'ime abalị ọ bụghị ọnwa fọdụrụnụ ka ị ga-eji baa ọgaranya anyị mara na mmadụ na-aba ọgaranya n'otu ntabi anya mana ihe anyị na-ekwu bụ biko dododo nyochakwa biznes proposal niile na-abịara gị kịta maka ihe niile na-egbuke egbuke n'ọnwa a kịta ha niile abụrọ ọlaedo ka e hisie aka n'anya ka ụmụnna hapụ ịtụrụ gị ego moto ebe ahụ ị na-agba mbọ ka anyị sekpuru ana We must learn a lesson.
anyị niile bụ ndị St. Ike gwụrụ parish emezuola ihe edere n'akwụkwọ na-ekwu sị ngị bụ ọga na-anụ olu m dọọ sales girl gị maọbụ sales boy gị aka na ntị maka ndị 419 Okay. ngị bụ ọga na-anụ olu m Eh? dọkwa maid gị maọbụ ụmụ gị togoro eto aka na ntị maka ndị na-abịa akụ aka na flat ma ọ bụrụ na ndị mmadụ gabasịa ahịa ya bụrụ na i merọ nke a e nwekwara ike ịgbara gị flat ọtọ What? tupu ị na-abata ahịa maọbụ tupu madam a na-abata ahịa ịbatakwa na flat gị ị nwekwara ike ịdị na-achọ jenaretọ gị achọ ị nwekwara ike ịdị na-achọ telivishọn gị achọ No be juju be that. biko dinwenụ m nyere ụmụ gị aka na ngwụcha afọ a ekwela ka ofu akalogori napụ ha ihe niile ha gbatara na mbọ site na jenụwarị ruo na disemba a na-agwụ agwụ n'otu ntabi anya jeso m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile naijiria mere gị ekwela ka agụụ nunye anyị n'ori n'obodo a mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla ya jiri naijiria mee ihe masịrị gị God have mercy upon us. onye nwe anyị nọnyere unu ka chukwu ji ike niile gọzie unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen